Mmawa uno panavuta pa Times pamene a Kunkuyu ndi a Namalomba komanso ndi anthu ena anamujoina Leah kuyankhulapo pa zomwe zikuchitika komanso zokhudza kumangidwa kwa anthu a mcp. A Kunkuyu ayankhula zochuluka pamene a Namalomba anadzayankha nawo. Nde tikufuna mukhale pompa. kumvetsera kuti akuluakulu awiriwa anayankhulana bwanji mmawa uno. Osaiwala kupanga like komanso subscribe. Mmawa wabwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times, programu imene timakhala tikuwunikira nkhani zimene zikuchitika mdziko lino mozama, kubweretsa mbali zonse zokhudzidwa komanso kulola Amalawi eni kuti alankhulepo pa nkhani zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Ine ndi Leah Malekano tiyeni tikhale limodzi lero pa 16 December 2025. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party mcp chinachititsa msonkhano wa ayi zikomo kwambiri ndamva ndithu mmene alankhulira olemekezeka Kunkuyu komanso olemekezeka ah, Namalomba nkhani zakumangana mdziko la malawi Ah, ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimenezi zimene zinachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ndi zoti akuzidziwa kuti izi zinachitika ndiye chimene chikundidabwitsa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zinachitika leroli tikuona kuti ah, aku- akulankhula koma akudandaula kuti m- mwachitiranji mwachitiranjizo munachitiranjizo uh, zinthuzi nzandale nde ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi nzandale zimene iwo akuzidziwa bwino akuzimvetsa bwino ndikhulupirira ngati kukanakhala kudandaula sitikanadandaula ndi nkhani yomangidwa ayi chimene chikanatidandaulitsa nkuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangitsa dziko la malawi kusatukuka chifukwa Mm. chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi chifukwa sitingakhale pansi amalawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri a chipani chakuti chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene a- atsogoleri awiriwa akukamba apapa ndiye kuti tili pa vuto lalikulu ndiye kuti atso- ngati ndi zoona zimene akunenazi ndiye kuti atsogoleri wonse awiriwa sakuwafuna Malawi ndi amene apangisa kuti malawi akhale mphawi mpaka lero chifukwa ifeyo tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe mdziko la malawi umphawi uthe kusowa chakudya kuthe tipite chitsogolo tikhaleko ngati anzathu amene maiko awo ali wotukuka ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la malawi chimene ndi cha amalawi nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zimene tikudziwa kuti sizipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama ndiye kuti tilibe boma m'malawi koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la malawi tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti wakuti kaya anapha kaya anaba kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo mlanduwo upite ndithu ku khoti ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu ndiyamika kuti tili ndi magawo atatu uh, a utsogoleri mdziko mwathu muno ku executive ku judiciary ku legislature uh, kapena kuti um, uh, uh, bwa- u- opanga malamulo ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndi woyima pawo ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndi woyima paokha akhoti atenge malamulo ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake asatengere kuti ndi wachipani chanji kapena amachita ndale za mtundu wanji ayi aweruze chimene chimatipweteka ku malawi nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 m- munthu mlandu wakewo u- osaweruza ayi I- ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa amalawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoti gwirani ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temu ya dpp isanathe kuti enawa aphunzirepo kunena kuti mlandu si wandale munthu adalakwadi adapha mzake munthu adalakwadi anaba munthu analakwadi anachita chakuti milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunenera kunkuyu kuti anamalomba ali pa belo chimene chikuthandauza kuti anamalomba mlandu wawo sunaweruzidwe chifukwa chiyani amalawi congress anafika potuluka m'boma asanaweruze mlandu wa anamalomba ngati analakwa chimene chinavuta ndi chani malamulo kunalibe chabwino tathokoza kwambiri olemekezeka moses kunkuyu mwamva funso limenelo akuti pali mafunso angapo akuti ngati anamalomba adamangidwadi kuti anamangidwa bwanji pochoka nthawi imeneyo mulanduwo sunathe ngati zisa ngati nkhaniyo isanali ya ndale timafuna muyankhe pamenepo komanso munafotokozerapo bwino bwino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale m'mbuyomu akhala akuchitira anakambapo kuti inunso akunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthuwo amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa Ta- mutayankha mafunso amenewo zikuoneka kuti um, anthu angapo pa lainipa achokapo chifukwa cha mavuto a network mwina tikudikira kuti abwere pa lainipa titapita kwa atolankhani athu ku rumphi Komanso ku Zomba wadzuka bwanji tiyese monjeza? ndadzuka bwinotu kaya iwe leah kumene ku blantyre Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. chabwino chabwino Ah, poyamba mwina muzitchula dzina lija komanso kumene mmachokera ine ndine anthony matiti ndimachokera ku chinamwali boma la zomba chabwino nde pa pa mutu umene hello ndikumveka mukumveka ndithu chabwino nde pa mutu umene tikukambirana lero lino ndemanga yanu ingakhale yotani ndemanga yanga ndi yakuti kamangidwe kakufuneka kazikhala ni umboni weniweni kuti nkhani zikayambidwa zizimalizidwa chifukwa tikachulusaso nkhani osapanga chitukuko palibe zimene zingatithandize Eh. ndiye chimene ndingalipemphe boma nchekuti akamayamba nkhani zomatenga anthu m'mamangazi azionesesa zikhala ndi umboni chifukwa nkhani izizi zimangoti akati asake kaye umboni imapezeka nkhani ija basi yangokhala mpakana 2030 wo yati ndiye nkhani zomangomanganamangana zopanda umboni palibe zimene zingatithandize chifukwa anthu anthu ambiri chimene akufuna kwambiri ndi chitukuko ndiye mwina chipani cha mcp chanena kuti tikuona ngati kuti mwina mu- mukumangana pakulowa ndale mwina inu nkuona kwanu mukuona motani Yeah, olakwa amayenera kuimbidwa mlandu olakwa na amene ali olakwa amayenera kuimbidwa mlandu ndikuti ayi musiti aone kuti ndiwo kaya iwonso ankachita chimodzimodzi ankawachitiyani boma Eh, Chabe. ndi mmene afotokozera amene wa matiki kuno ku- kuchinamwali chabwino ndathokoza kwambiri tiyese monjeza kuchokera ku zomba mwadzuka bwanji netha hara kuchokera ku rumphi inetu ndadzuka bwino kaya kumene kwanzathu mwadzuka bwanji tadzuka bwino tachezani ndi amalawi amene uli nawo kumeneko chabwino poyamba tikudziweni ine ndine gifti chandoona chipofya chabwino achipofya ndemanga yanu ndi yotani makamaka kutengera ndi fundo zomwe achipani cha mcp afotokoza mu pulogalamu ya gulinji Ah, ndemanga yanga ndiyoti mmene ndachiona ndiyoti anthu akalowa mboma kumakhala kutayirira kwambiri safuna kumva za anzawo kapena kumva madandaulo a amalawi akamalira kapena akamayankhula ndiye zijazi zimazachitika zimazafika point yokuti anthu akatopa amapanga zimene akufuna komanso mbali ina ndithokoze kapena uh, ndasangalala ndi mmene akunkuyu anenera kuti kumangidwa kwa anthuku kwakhala kukuchitika even ndi boma lawo zakhala zikuchitika koma iwowo panalibe nthawi imene kapena anadzudzula boma lawo malingana ndi kumangidwa kwa anthu kaya ndi kumangidwa kwa friday kaya ndi kumangidwa kopanda zifukwa kaya ndi kumangidwa pa nkhani za ndale iwonso amakhala phee nthawi imeneyo takhala tikuona anthu ambiri akhala akumangidwa anthu ambiri akhala akupangidwa chipongwe kodi tinene kuti zonsezo zinali nkhani yopanga silence anthu amene ankakhala ngati akudzudzula boma la mcp mmadandaulo mwawo pa press briefing yawo imene ananena kapena mapempho awo anali oti ayi tizikambirana pakakhala kuti zinthu zavuta kodi pano pano pamene adziwa ubwino wokambirana nthawi imene iwo anali mboma chifukwa chani sankapanga involve ma stakeholders ena kapena ena ndi ena kuti pakavuta tizikambirana instead ndizija tinkaziona zikwanje ah, magalimoto kuswedwa ku parliament kuotchedwa kwa magalimoto zonse zija koma amene ankapanga zijazi palibe ndi mmodzi amene iwowo a mcp anamanga koma lerolo akubwera kuti iyayi ah, lamulo lisamayang'ane mbali kodi lamulo liyang'ana mbali nthawi inoyi yoti anzawo akulamula iwowo chifukwa chani sankamanga ah, kapena chifukwa chani lamulo silinayang'ane ah, wina aliyense mofanana nthawi imene iwowo ankatani ankalamula ndiponso mopitiriza momwe anenera a Kunkuyu kuti yayi uh, panopa m'malawi munomo muli mavuto ambiri mavuto afetereza zambirimbiri kodi nthawi imeneyoyo mavuto afetereza sankawaona awaona mavutowa chifukwa chakuti ali ku opposition ndino zikukhala ngati chifukwa chakuti anzawo akulamula momwe akulamulira kutengera ndi zimene zinkachitika mboma la mcp amene anapalamula ayamba kumangidwa kwa iwowo chikuoneka ngati chani chipsinjo ananena ena ake anzanga pakuti a Namalomba ali ndi belo ngati a Namalomba ali ndi belo kodi belo ayipalamula liti anayipalamula before mcp kapena tonse alliance isanalowe mboma kapena after tonse alliance italowa mboma ngati inali before tonse alliance kapena mcp uh, isanalowe mboma chifu sanawamange kodi ndi kuti sankadziwa kuti a Namalomba anapalamula kapena ena ndi ena amene awatchula kuti ah, a Ndidi Chakuti anthu onsewo pa onsewo kuti tiwafunse a Kunkuyu kuti nthawi yanu ya mcp kodi pa anthu a Ndidi Chakuti amene mwanenawo kuti anapalamula nthawi ya dpp-yo chifukwa chani ime imeneyo munka munkalamulira simunamangepo ngakhale mmodzi yemwe ndiyeno lamulo ligwire ntchito ngati munthu walakwitsa atengedwe kukhoti kukhoti kujaku amati munthu ah, amatengedwa kukhala opalamula ngati khoti lampeza kuti ndi opalamula ngati sanapalamule kaya ndi a Chimwendo alibe mlandu apita ku khoti khoti likanena a Chimwendo alibe mlandu kaya ndi a Mumba kaya ndi a Kabwila akawuza kuti yayi mulibe mlandu akatu koma ngati ali ndi mlandu amangidwe komanso aliyense amene wapalamula ayenera kuti amangidwe lamulo ligwire ntchito mofanana ngati momwe ananenera a Kunkuyu tikusangalala kuti ku opposition kwa anthu amaphunzirako zinthu zabwino ndikhulupira kuti ngati mwina nkwamwayi kuti azalowanso mboma mwina ngati atazabwerezenso izi zosaphunzira akamalamula mwina sizizachitika ya ndathokozatu kwambiri leya amenewo munthu amene ndachezera ndi a Chipofya kuno ku rumphi Ndathokoza kwambiri Netha Hara. Mercy Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe wadzuka bwanji? ndadzuka bwino kaya iwe leya Ndadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. apatu ndili ndi mmalawi amene azitchule dzina yekha mwadzuka bwanji tadzuka kaya tadzuka ndetu dzina lija Ndine Maxon Lomosi. a lomosi takumana nanu kuno ku lilongwe lerotu ndipo mu programu ya kulinji tikukambirana za nkhani ya kumangana kumene kukumachitika pomwe ena akuganizira kuti ndi zifukwa za ndale makaka a chipani cha malawi congress dzulo pa msonkhano wawo wa ndale anakamba kuti kumangidwa kumene kukuchitika kwa akuluakulu a chipanichi kukutsogozedwa ndi ndale ngati inuyo nzika ya malawi Mukuona bwanji madandaulo amene chipani cha mcp chikunena kuti akuluakulu ake akuwamanga pa nkhani za ndale? aa boma lina lililonse mmene lingalowe zimachitika ndithu amamangidwa anthu ena ndi ena eyetu nde pafunika zinthuzo kungozikonza bwino bwino boma lina lililonse mmene lingalowe amamangidwa eyetu Mwina nga- ngati nkhani zimenezi zitha kusintha motani? Pali kuthekera koti ngati dziko titha kusintha ku nkhani zowamanga anthu pa zifukwa za ndale? apopo zitha kusintha ndi mmene anthu akuluakulu atakhala pansi nkukambirana eh Hilda mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mmalawi amene ndakumana naye mu mzinda wa lilongwe akuti nkhanizi zitha kutha ngati akuluakulu atakhala pansi ndikukambirana kuti kodi nkhani zomanganazi ziziyenda bwanji chabwino ndathokoza kwambiri mese matonga chifukwa chobwera mu programu uyu ndi amalawi kuchokera mu mzinda wa lilongwe zikomo kwambiri olemekezeka moses kunkuyu um, timafuna mutayankha zimene alankhula amalawi kuchokera ku rumphi komanso awo alankhula posachedwa kuchokera ku lilongwe ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lomwe zimene alankhula amalawi amenewa mukhoza kulankhulapo zotani Ah, ndikanena zoti ndamva zonse ndi bodza chifukwa choti foni inadzaduka nde ayita kundiyimbiranso amene ndamva bwinobwino ndi kuti ndi amene akumalizirawo amene akukamba zoti padzikhala dialogue ah, ndo zakuti padzikhala kukambirana koma mwina mutandipangirako kungondiunikirapo zimene anayankhula enawo chifukwa choti foni nde mwaita kundiyimbiranso kachiwiri inaduka Chabwino panali mafunso kuti izi zimene mukambazi kuti nkhanizi ndi za ndale chabe mwadziwa liti ngati a chipani cha mcp kuti zinazi zimangokhala za ndale chabe komanso zimangofunika kukambirana. Anafunsakonso funso kuti mu nthawi yanu ya mcp a Namalomba anamangidwa koma anamangidwa chakumapetopetoku kodi boma la mcp ngati panali mulandu silinkadziwa kuti mulandu kuti awamange kuti tithane nawo mwamsangamsanga? Kunachokeranso funso kuchokera kwa a George Chaima, ndikukhulupirira zokuti funso limenelo munalimva. Mukuti chani kwa a George Chaima? Inaduka nthawi imeneyi ija akuyankha. Inu athandizeni a Kunkuyu amvetsetse bwino bwino funso limene linachokera kwa George. A George Chai, a George, a George Chaima muli pompano. Tafunsani mafunso anu amene munafunsa Moses Kunkuyu. amene ndimalankhula ndine george phiri awo a- a- a George george Phiri. perry koma maina awatu lero nde Eish, ehe. Ah, ineyo mafunso anga anali akuti kodi ngati anamalomba akunena kuti ali pa bail ah, n- anamangidwa mnthawi ya malawi congress iwo a malawi congress ngati sanawamange anamalomba pa mlandu wakuti ndi zandale chabe chifukwa chiyani mlanduwu sunakhale concluded munthawi yawo ya malawi congress ndipo ngati akunena kuti uh, anamalombawa analakwa chimene analakwa ndi chiyani ndipo chimene chinavuta kuti court limalize mlandu wa anamalomba mcp isanachoke mboma ndi chiyani chifukwa zimenezi zikutitayisa nyengo ndi ndalama ngati dziko likuonongeka pa zinthu zimenezi chabwino atiuze ah, olemekezeka Kunkuyu kuti chifukwa chiyani mlandu sunathe mnthawi yawo tinene kuti ngwandale olemekezeka Akonde Kunkuyu kuti- Ah, ah, bwana George Phiri akuvomerezana nane mene akufunsa tinene kuti ngwandale chifukwa kuti mulandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku khoti ayi Ndale ine kuti ndikuvomera akuti ku khoti ine milandu- ndikuvomera Eh, tsono nde apasena yankhuleka yetu Eh, ineyo Okay, o- sindikuvomera ndikunena kuti a mcp anali ndi nthawi imene anadziwa kuti anamalomba ndikupereka chabe chitsanzo cha anamalomba pali milandu yambiri imene inatuluka mnthawi ya mcp okay ndakumvani okay Ina- chabwino a, a, a- a george phiri ndikukhulupira zokuti amvetsetsa bwinobwino uh, tayankhani a moses kunkuyu Ah, milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi akhoti ndi chifukwa chake lero tili pano pali milandu ina yatha zaka 10 muja anafotokozerana maloma zaka 10 malawi congress party sinali mboma milandu imeneyo kuti muyitsatire mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimadziwika akunenanso kuti ah nkhani zizi mwina mudangoonongapo misonkho ya amalawi kwa 25 and chimene tikunena lero kaya Malawi Congress Party inali mboma pena inaphonya ndi opanda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaphonya iwonso nkupanga zomwezo nanenanso kuti zimene mukamachita muli mboma mukuti mukumanga yawa mugwiritsa ntchito malamulo amene amakaona kuti "Ah, lamuloli silinagwire ntchito bwino nzandale ndi amene akuimva ndale ija pano kuti ndale oimva ndambali yakuno tsono mukanena zokuti kani mukakhala kunja kwa boma ndi zinthu mumaona mtsogoleri opposition imafunika mu dziko nthawi zonse and opposition imathandizira boma kuchita bwino for the aspiration of malawians is a good government and for today mr george piri malawi na aliyense you need an opposition imene ikhale yoti itumikiredi amalawi mopanda kuyang'anira kuti kodi inu muli mboma mudatani chifukwa even titakhala kuti tidalakwitsa china tili mboma this country needs a strong opposition not for the sake of opposing koma kuthandizira boma kuti ligwire bwino ntchito chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka and there you need a strong opposition and we are going to play that role kaya tinalakwitsa pena we are going to play that role mwalankhula a- a- akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha ku kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhaniyi kenako ndikumazalankhula pambuyo. Mwina ndiwonjezerenso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwayifotokozera, mwafotokoza kuti milandu ina ili ku bwalo mwina for 10 years komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. aah mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina magwiridwe awo a ntchito poyang'anira zimene zikukambidwazo kuti kumangidwaku kumakhala kwa ndale milandu ija siikuthetsedwa anthu amene ali ndi kuthekera kumeneku ndi apolisi ndi amabwalo mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu aah mmene zinthu zimakhalira. Magulu awiri onsewa pachikhazikitso chawo ndi oyima paokha. amabwalo ndi oima paokha and apolisi timayembekezera kuti apangenso ntchito yawo mosatenga mbali ndi chifukwa chake ku mabwaloko ma, conclu- ma conclusions a ma cases zimatengera nthawi yawo imene iwo akuziwonera ku mabwaloko kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu ndinanenapo kuti kodi chimatsogola ndi chani kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndi kafukufuku wanu kuti mufufuze nkudziwa zoti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti chakuti ndipo tiyeni tikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti "Ah, tawapezerani cholakwacho awawa popeza kuti cholakwacho sadachitchule kafukufukuyo sadamuchite nkumata kufufuza kuti adzapange record statement zimatero Kufunsa kwathu nkumeneko koma otherwise kutakhala kuti oh lachisanu tikuona kuti a Kunkuyu mudalakwa chakuti chakuti takugwirani kenako potha 48 hours ndipo mulandu wanu ngwakuti wakuti statement nayi atsatiratu malamulo ngati kuli belo nkupereka atsatira malamulo ndipo sitikuti asapange zimenezo ayi zimenezo apange ndi kukonza dziko koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatira malamulo that's what this country needs. Ndinafunsa funso kuti, Bwanji simunadikire a bwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchititsa misonkhano ya atolankhani ndikumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi ma arrest? kodi ntchito yo, yofufuza nkumanga munthu akamganizira kuti ali ndi mlandu ndi ya bwalo? Mwaona mmene zopita ku bwalo tayankhulapo ife? Tinayankhulanso pompo kunena zoti tikukhulupirira kuti a bwalo akagwira ntchito yawo komatu timakamba za uku tisadapite ku bwalo ndiye mukandifunsa kuti bwanji simunasiyire abwalo kufufuza kukasiyira abwalo olemekezeka a Namalomba ayi ndayimva nkhaniyo koma tingonena kuti boma la profesa Arthur Peter Mutharika ndilosiyana ndi boma la a Chakwera la malawi congress party Ngati iwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu anthuwo chifukwa cha zandale si boma lake la Professor Arthur Peter Mutharika ili ayi ndiye tingotero kuti no aliyense amene akulang- akumangidwa akhoti ndi amene ati akagamule pamene kumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula chifukwa sikutinso anthuwo akumamangidwa popanda munthu wosadandaula ayi alipo wodandaula amene akuanenawo anthu atatuwo anthu adadandaula nkunena kuti ayi awawa ankafuna kutipha awa ankafuna kutitani anthu adadandaula anthuwonso enawonso ali moyo ndiye anthuwonso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti no chi- chi- eh, malamulo agwire ntchito ndiye titero kunena kuti boma la profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo amene ati aphwanye lamulo zake zimenezo kaya iweyonso uli mboma momwemu la profesa zako zimenezo ukaya ukhala waku kongresi kaya wachipani china chiliyonse waku opposition zako zimenezo tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'baibulo akuti uyo o- o- o- o- odalira lipa- lupanga lupanga lomwero limadzam'maliza uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera anthu kunja kuno kuno nkunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja ku- nthawi imeneyo ku Kongeresi iwo akudziwa bwinobwino alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe nchifukwa chake ife amalawi pano tikuzunzika adakakhala kuti amakonza zinthuzi munthu akaba ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bwezi anthu pano timasangalala timati abolaniko munthu amene amakakuononga ndalama zoti tikagule mankhwala ife ti- an- nkumakhala bwino bwezi timati bolani koma mutati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party nde pamene dpp ife yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu kugwira ntchito yanu palibenso amene akumangani manja ayi ndi apolisi aja nkumapita kumakagwira ntchito yawo pambuyo pake adzanena kuti iya dpp ikutimanga ndi zandale pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino aliyense agwire bwino ntchito yawo chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti nzandale pamene akunena iwowa zimaoneka ngati nzandale ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulu- kwa- kwa- kwatulutsa poyera nkunena kuti ta- tafotokozani bwinobwino pali zimene akunenazi awa nkhani yake ndiyi inu munati mu- munena kuti chani mwina mwake atha ayankhulira bwino pamene tikubwera pano awa ama- kunzu- kunkuyu andale Ina ndikubwera pano, wandale amene ali wa boma, ndiye kuti ndi wa polisiyo, apolisiwo anakakhalanso, anabwera pano, mwinamwake anakayankhuliranso mwina m'njira yawo, mbali yawo, mwina zinakamveka. Ndiyankhule choncho kumaliza kwake. Chabwino, tathokoza kwambiri. Pomaliza pa zonse, a George Phiri, popita chitsogolo nkhani zomanga anthuwa, makamaka anthu amene ali andale, akuluakulu andale, ngati dziko Tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi zandale koma lamulo likugwiradi ntchito? Muli ndi 30 seconds kuti m'malize, a George Phiri. A, Ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto a ndi amene amalamulira boma ndiye tikaona apolisi ndi amene ali a boma koma iwowa nthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito kolingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa za kagwiridwe ka ntchito koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo ndi chimene apolisi anganene chimene tikuchidziwiratu kwa malam- malamulo oyendesera apolisiwo amateronso kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesetsa kuti lamulo likugwira ntchito nchifukwa chake akuwamanga anthuwa apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale koma akumanga chifukwa waba chifukwa wapha chifukwa watani chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko apolisi otereyo amammanga ndiye izi zonena kuti Chabwino. amangidwa chifukwa cha ndale ndi za anthu andale ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti ti- tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino ndiye pomaliza penipeni ninene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi ba- bawasankhira A Malawi samangosankha munthu wa ndale chabe koma amafuna kuti munthu wa ndaleyu mmene chipani chake ndi iyeyo akutsogolera dziko lino awatulutse a Malawi mu umphawi wa ndiwe yani umene ulipo pakali Chabwino. panopa Ta- kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri a, a George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu. Takuyamikani kwabasi. Zikomo. A Moses Kunkuyu, mawu anu omaliza 30 seconds. Ah, tithokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa ifeyo kuyankhula kwathu nkumwe tayankhula kuja tibwereze kuti this country ikusoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimire amalawi malawi congress party ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera amalawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani chifukwa tikukhulupirira kuti Dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adzaime nkuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better and we should do better as Malawians. Olemekezeka a Shadrick Namalomba, mawu anu omaliza. Ayi ife tithokoze ndimaona ngati kuti awa a Kunkuyuwa ndi ma Congress Party abwere poyera awapepese a Malawi kuti akapepesa amalawiwo ayambeno kugwira bwino ntchito ngati a opposition chifukwa amalawi mmitimamu idakalipobe ndi moto mwina atatero ndiye kuti no akamatsutsa tizikhala kuma- kumakuna kuti aa mwina mwake atsutsa zinthu zo- za nzeru koma ayambe apepesa kaye atipepese ndithu koma ifeyo kuchokera ku boma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero yaku, ya Kulinji ndinayamikira kwabasi kuti a Kunkuyu komanso a Namalomba munapasana moni wabwino kuti dzikoli limasintha ndithu a Kunkuyu kukhala mbali inayi a Namalombanso kukhala mbali inayi ndi achimwene angatu amenewo ndi chibale Champepo. chabwino ndayamika kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana kusiyana maganizo zochitika zikasiyana maopinions Mhm. chabwino innocent mawu akomaliza 30 seconds Eh, ndinene kuti anthu onse amene takamba nawo apa makamaka a ndalewa akufotokoza ndipo akuvomereza kuti zomanganazi zimachitikadi zandale zimalowa ndale nkupanga mmene zikupangilamo komano apempho limene apeleka a Kunkuyu lonena kuti mwina tifike nthawi yopeza polekela zinthu zimenezi tisapitilile kuyenda mmene zikuyendelamo nthawi imene anthu apolisi amapanga concentrate pamilandu yokhudza anthu andale Nthawi imeneyo akhoza kuigwiritsa ntchito pa milandu ina imene anthu akufunadi kuti apolisi awathandize. Nthawi imene anthu amapita kubwalo pa zifukwa za ndale. Nthawi imeneyo anthu ena amene amafuna bwalolidi zoona zenizeni akhoza kufuna nthawi imeneyo kuti iwathandize. Ndiye mwina tipeze polekera mchitidwe umenewu. Anthu andale aphunzire kutsata malamulo, kulemekeza malamulo. Zobwezerana zotani zotani I think zikutitayitsa nthawi. Sitikupita patsogolo ngati dziko. Tathokoza kwambiri. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Ine ndi Leah Malekano tikumanenso mmawa kachiwiri mu program ina ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Mwakoma nonse. amalawi kulingino kulinji kulinji kumapenya kumamvetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kulinji kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji